mungamudziwe bwanji mwamuna amene cholinga chake ndikungofuna kungogona nanu basi mwamuna wachikondi chenicheni ulemerero wanu iyeyo amakhala chinthu chimene iyeyo akuchilemekeza kwambiri komanso amayang'ana kwambiri timati long term well-being goal yake imakhala imeneyi komano mwamuna amene cholinga chake ndikungofuna kugona nanu zathera pompo amakhala mwamuna amene akungofuna zimenezi basi so safuna kuti pakhale attachment ina iliyonse ndiye tinapanga video yomwe timanenanso mkazi um, amene cholinga chake ndingofuna kudyerani the video iyi tikukamba za mwamuna amene cholinga chake ndingofuna kungogona nanu mukayifuna video imene muyipeza mu comment section tiyambe ndi chinthu choyambirira intimacy without responsibility mwamuna amene cholinga chake ndingofuna kugona nanu basi amafuna kugona nanu popanda udindo wina uliwonse so amafuna kuti akhale so close to you pakhale chikondi pakati pano and pakhale physical access pakati pano akakufunani physically inuyo mumpase that access komano mwamuna ameneyo amapanga avoid commitment eti kuti akhale committed kuti inuyo ndinu mkazi wake pakhale label yabwino pakhale accountability azimuna achonchiwa they always avoid that and mukazachiona chimenechi zifunse mafunso awiri atatu kodi mwamunayo wabwerera chikondi kapena ngofuna kungogona nane chinthu cha namba 2 cha mwamuna amene cholinga chake ndingofuna kugona nanu inconsistent presence ndazimuna amene amapanga appear mmoyo mwanu akafuna china chake akafuna sexiyo and then they show up komano akangochipeza amapanga disappear komanso communication drops once his needs are met kuyankhulana nanu kuchani pa whatsapp pachi ma phone calls achi amapanga drop sinanga wagona nanu zatheka chinthu cha namba 3 chimene mungazamuzindikire mwamuna amene cholinga chake si chikondi chenicheni koma kungogona nanu future talk without action azimuna amenewa amatha kumapanga ma promise eh? olo kupanga promise ah ndizakukwatira ayi tipita ku trip e tsogolo lathu lidzakhala motere komano amapanga delays endlessly inunso nkudabwa kuti kodi zimene ankalonjeza munthu ujadi azazikwaniritsa so words are used to buy time and access chimene iye amapangira mawu amenewa mbalume zimenezizi amangofuna angogula nthawi yanu komanso agule access kuti inuyo mufewe muzinamizika kumaona ngati kuti pali tsogolo komanso chinthu cha namba 4 emotional shallowness mwamuna amene cholinga chake ndikungogona nanu emotional yake pa inuyo imakhala very shallow so amapanga avoid ma deep conversations mukafuna kukambirana zinthu za serious he always avoids that mukafuna kukambirana nkhani zokhudzana ndi ma values anu ma struggles anu nkhani zokhudzana ndi family imene mungakhale nayo or imene muli nayo komanso zokhudzana ndi growth yanu connection yake imangokhala pa surface level simalowa mkati mwenimweni chinthu cha number 5 sexualization of interaction mwamuna amene cholinga chake ndi kungofuna thupi lanu kungofuna kugona nanu conversations quickly turn sexual nthawi zambiri mati kucheza mukangocheza china chilichonse kalekale chalowa sexual amene uja ndi azimuna amene amangokupangani compliment eh wa nde wachenatu eh taona zakutizo zadindatu simakambirana za nzeru kwenikweni yayi mmangokambirana za thupi lanu kucheza kwina kulikonse pa tsiku lina lililonse eh tandipangire zakuti zakuti zimangokhala nkhani za sexual sexual sexual sexual iyeyo amapanga avoid kukamba nkhani zanu za character kukuyamikirani mwina pa intellect yanu nzeru zimene ineyo muli nazo iyeyo imakhala si mbali yake imeneyo iye azingokuyamikirani za sexual appearance ndi zina zotero komanso chinthu cha namba 6 chimene mungazamzindikire mwamuna wotereyu convenience based effort nthawi zambiri effort yake amapanga avoid mwina ma public settings that signal seriousness amatha kumapanga avoid even kuti azikutengani muzikaonekera ku gulu or akutengeni mwina mupite kwina kwake anthu ambiri akuoneni and ma meetings a iyeyo amangokhala last minute uli free pano bwanji ndibwere ndizakutenge zinthu zoti simumachita kupanga plan bwinobwino or even family wina akukhalira kaya kuti pamangochitika zinthu za last minute or zi- zikachitika zimakhala even za private komanso zimakhala za low effort samayikirapo effort yoti bwanji chimenechi mudzadzifunsenso kuti kodi mwamuna ameneyu ali mmoyo mwanga banja kapena akungofuna thupi langa komanso chinthu cha namba 7 no investments beyond sex mwamuna amene cholinga chake ndi kungofuna thupi lanu kungofuna kugona nanu he doesn't support you emotionally and he doesn't support you spiritually and he doesn't support you practically samakuthandizani mukaganizidwe kanu kabwino kukulimbikitsani ndi zina zambiri mbali imeneyo imakhala kuti si yake chifukwa chonena kuti amaona kuti si zimene iyeyo akufuna inuyo mukamfunitsitsa iyeyo ndi nthawi imene iyeyo samapezeka komanso chinthu cha namba 8 avoidance of integration azimuna oterewa nthawi zambiri amapanga avoid so he keeps away from your family amaopa or he keeps you away from his family amaopa kuti asadziwikire ku banja lanu komanso inuyo musadziwikire ku banja lake or even ma friends ake or real life yake so you exist in a separate hidden space inuyo mmapezeka mu ka space kamene kali so hidden amakhala kukubitsani kwa anthu amene amapanga matter iyeyo mmoyo mwake chinthu cha namba 9 resistance to boundaries when you set limits he pressures inuyo mukayika limit ina yake m'banja mwanu iyeyo amabwera ndi pressure amakupangani manipulate kukuopsezani e kodi sukufuna kundipasa zakuti e ndiye kuti basi ndizipita or amayamba kupangana accuse inuyo kuti ndinu ovuta e kapena ndinu old fashioned zimenezi amapanga azimuna amene cholinga chake ndingofuna kugona nanu komano palibe potsogolo lina lilonse chinthu cha namba 10 chomwe chili chomalizira detachment after intimacy so pano kugona nanuko kukatheka ukampatsa zimene iyeyo amafuna amazipanga detach warmth ija imapanga fade away care simakhalapo respect imasiyika closeness imasiyika pamangokhala distance sinanga zimene iyeyo amafuna wazipeza ndiye mukazazindikira zinthu 10 zimenezi muzakhale naye pansi mwamunayo ndi kukambirana naye za seriyasi zokhuza ndi tsogolo lanu kuti kodi iwe uli mmoyo mwanga muno kungofuna kuti uzingogona nane basi kapena uli mmoyo mwanga muno kuti tipange partnership